Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ ana m ekene ụnụ mbọsị eke mbọsị oye mbọsị afọ mbọsị nkwọ a ka m bụkwa maazị Chukwujioke mmadụ abụrọ Chukwu wee na-asị na anyị ga-adị ka echi na echi aha agwụ agwụ onye a fụrụ tata ka a fụ ya echi ewetala m ụnụ ozi ọma ndị mbụ na ndị egede ebe a na-ekwu eziokwu, ebe a na-agba ekwu e, eziokwu ọtọ, ebe a na-ekwu okwu n'ọfọ na ogu, ebe e ya-ejide asị e kele agbụ tọsịsịa ya ọ gbala ọtọ teja. Isiokwu anyị n'ụbọsị nke tata bụrụ achọ m ka m gosi unu those three steps three basic steps etu e si awa ọjị etu e si agọ ọfọ and those three steps bụ ịgọ mmụọ ịtụ ogu na ịgọ ọfọ these are the basic three steps you must adopt whether you like it or not ị chọọ ka ekpele gị pụta ife n'ọdịnanị Igbo Ị ga-efolo wee na-ekpe ekpele gị. Ị ga-efolo wee na-agọ ọfọ. I follow ya very well. Ọfọ ị na-agọ ya-apụta ife. So na mbido m n'ụbọsị nke tata, achọ m ka m bido n'igosi gị the items, sacred items ndị Igbo ji agọ ọfọ n'ọdịnanị Igbo. i kwesịrị inwe be gị dịka nwoke number one bụ gịnị nzu nee ka ọ na-adị nzu nke a virgin nzu number 2 bụrụ ose ọjị ose ọjị nke a nee ose ọjị nke ịtọ bụrụ gịnị ọjị kola ya ka ọ na-adị nke ịnọ bụrụ edo isi sekpụ ntị bụrụzịa ọgaragidi ọfọ i nee anya n'ọfọ ị fụ na ọ dị ka isi mmadụ o yi mmadụ i nee anya ị fụ anya ya ị fụ ọnụ ya ị fụ imi ya ọfọ a jụchara ajụcha na ya ka ọ na-adị nke ọzọzi bụrụ mmanya ọkụ ọbụla ị chọrọ these are the sacred items ị ga-eji dị be gị wee na-agọ ọfọ ọ bụkwa iwu bụ na ị ga-enwesị fa ncha hmm, ọ bụrọ iwu mana mgbe ọbụla ị chọọ ịgọ ọfọ any of them should be available ọfọ a kwesịrị ịdị be gị mgbe ọbụla ọfọ a jụchara ajụcha kwesịrị ịdị be gị mgbe ọbụla now ka m kọwalụ m the practical way sorry nụ na m na-asụ oyibo mana m bịakwa ebe m kwesịrị use igbo m use oyibo mana o nwe some things m ma na-achọ ikwu oyibo ga-enye aka ọ dịtụ easy etu ọbụla o si wee dị m ma akọwa ya ọfụma etu onye ọbụla ya-esi wee ghọta ị chọọ ịgọ ọfọ i weli um, nzu wee bido ọfọ ya the first step anyị ga-ebido bụ gịnị ịgọ mmụọ ịgọ mmụọ dịka m si wee gwa gị bụ ịkpọku ịnabata oke mmụọ bụ Chukwu Okike Abịama na ndị ọzọ so ya maka na i gee ntị na Genesis mgbe ọ sị come let us create man let us anyị ma na mmụọ na mmadụ nwee ife fa nwe in common anyị ma na o nwe ife so ya na o nwe mmụọ so ya so the first step anyị bụrụ gịnị ịgọ mmụọ ịkpọku fa ncha niile ka fa bịa i bido chukwu okike abịama chukwu kelu enu ka ana ka ife niile dị na ya ọmama amasị amasị oke mmụọ ọmaka nsibi ụwa ana m akpọku gị n'ụbọchị nke tata na-akpọku mmụọ gị na fa yi ka ụnụ bịa maa nzu ikwusịa nke a gị nwa bụ mmadụ nwee chi gị na ya yi your guardian angel chi a gị na ya yi bụ chukwu okike abịama assign ya to you ka ọ na-aguard gị n'ife ma ọ bụrụ na ị mara ya ghọta ya Gị na ya adị in peace, in harmony. That your guardian angel will always guide you and tell you what to do. So, ịkpọkukwa chi gị a. N'ọdịnala Igbo, chi gị a na-enwe onye o so wee nọ gị ụwa. Ịkpọku ọ bụrụ na ị ma onye o so wee nọ gị ụwa, ịkpọọ ya afa, nna m Okenkwọ, nna m Okoye, Ana m akpọ gị, na-akpọ gị gị na chi m, ka ụnụ bịa maa nzu. Na-akpọkukwa mmụọ ụnụ na ya nọ yi wee nọ m ụwa, ka ụnụ bịa maa nzu. Ikwusịa nke a, ilota ee ndị ichie ndị ichie anụnwa dị very important ndị ichie anụnwa bụ the saints in igbo tradition the saints n'ọdịnala igbo etu anyị si enwe st gabriel st mathias st philip st peter etu a ka fa si wee dị n'ọdịnala igbo ndị anụnwa bụ nna nna nna nna anyị fa bi ndụ bie ya ọfụma bikaa nka ọ bụrụ ka ihe esi wee na-ekpe chọọ ịgọ ọfọ n'ọdịnala Igbo, ịma kpọku fa. Ọ fa bụ ndị ichie. I wee sị ndị ichie be nna m, ndị ichie be nne m, ndị ichie ana ebe i si, ndị ichie village i si. Then ọ bụrụ na ị bụ onye pụọ township, ịkpọkukwa ndị ichie ana ebe ị nọ. Ị sị fa bịanụ ka ụnụ maa nzu. ikwusikwa nke ịkpọkuo aja ana aja ana be nne aja ana be nna ya aja ana obodo ụnụ aja ana village i si aja ana ebe ị nọ bịanụ maa nzu ikwusịa ya ọ bụrụ na village gị nwee mmụọ em eji wee mara obodo gị ị kpọọ ya mmụọ dị etu a na um, obodo m ana m akpọ ya bịa ka ị maa nzu Vil- em, ebe i si mmụọ dị etu a bịa ka ị maa nzu i lota element i si na ya ndị si na mmili akpọ ndị mmili bịa ka unu maa nzu i kwusịa nke a ị kpọọ akwali ọmụmụ ma ọ bụ na unu nwe akwali ọmụmụ

ịma na ọ bụ ezigbo mmadụ ma na ọ bụ ajọ mmadụ mana nke m bụ ezigbo mmadụ so as long as I'm concerned nna m bụ saint ị na-agọ ọfọ kpọọ nna gị ma ọ bụ na ọ nwụgo provided na o mee ezigbo ife n'elu ụwa kpọọ ya ị kpọọ nna gị nke a bụ invitation of all the unseen spirit mmụọ ị kpọbatago fa nabata fa nke a bụrụ first stage ka anyị baa na second stage second stage a bụzi ihe a na-akpọ ịtụ ogu ọ na ịtụ ogu anụnwa ka ị ga-ekwu okwu in fairness and justice na ịtụ ogu a ka ị ga-ekwu okwu n'ogu na ọfọ fanwa bụ ndị i melu invite unseen beings ka ha gbaalị witness n'okwu i jekọ ikwu and n'ife ị chọ ikwubi ka okwu ị ga-esi wee bido ebe a bụ ndụ mmili ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwanyị egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena ya gosi ya ebe ọ ya-ebe o gosighị ya nku kwaa ya hmm? onye bili ibe ya bilu onye sịkwa na ibe ya ama mbi ya welu ana zelu mmili anyụ mịlụ nwunye di m ga-amịkwazịlụ m ife ọbụla onye ọbụla na-eme bụ ezigbo ife ga-adịlị ya na mma ka nke mụ nwa na-eme bụ ezigbo ife dịlị mụ nwa na mma nwa mmụọ emewuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ emewuna nwa mmụọ o nwekwa ife ọzọ ya-adị ya mana nke a nkwa adịgo enough nke a bụ ịtụ ogu iji gwa fa na aka gị dị ọcha, na ị nọrọ n'imegbu mmadụ. Mgbe ọbụla i chee imegbu mmadụ, ife ị gọrọ n'ọfọ mee ya. Mgbe ọbụla i chelu mmadụ ajọ echiche, ife ị gọrọ n'ọfọ mee ya. Fa ama na aka gị dị ọcha, wee gezie gị ntị. second step agago anyị abazia na last step bụ gịnị ịgọ mmụọ proper n'ịgọ mmụọ proper ka ị ga-anọzi wee mee your decrees and your declarations ka ị ya-anọ wee kwubie okwu aha ayọ biko na ya i jero ịyọ biko ọ nya mee omenala igbo ji wee masịa mmadụ egwu ndị ọzọ na-eme nke fa ihe a na-akpọ ya prayer anyị aha eme prayer maka prayer nwere to do with begging pleading mana nke anyị abụrọ prayer ọ bụghị pleading no ị na-ekwu ya otu o si wee kwesị ịdị maka na i ji ogu i ji ọfọ ihe a na-akpọ nke anyị n'ọ- n'ọ- n'ọdịnala Igbo bụ ikwubi okwu declaration i make declaration i decree etu o kwesị isi wee dị na ndụ gị na this stage ka ị ya-anọzi wee kwube wee mara ihe niile afụ ị chọ ka o mezuo na ndụ gị ebe a ka ị ya-ebido wee ha ma bịa all the declarations ebido kwubie ebe a ụfọdụ na-ebido ana m asị na ọ ya-adịlụ m na ezinụlọ na mma dịlụ ndị agbata obi na mma dịlụ ụmụnne gị na mma ife ọbụla onye na-echelu gị ya dịlụ ya etu a onye ọbụla na-eje ajọ ije n'isi n'isi ezinụlọ gị na m na-ekwubi ekwu n'ụbọchị nke tata na ọ ma ndị ile ife afụ niile fa na-eje n'isi m Ana m asị na o nwero nke ga-abịa na mmezu n'isi m. M wee na-asị na etu afụ fa si echelu m, etu a fa si ejelu m ajọ ije a, etu a ka ọ ya-esi wee dịrị ya na ezinụlọ ya. Onye ọbụla na-ejelu gị ajọ ije, na-ejere ya na be dibịa ka ọ gwọọ ọgwụ megide gị, ka ọ gwọọ ọgwụ gbuo gị. Na ajọ ije afụ, na ajọ ọgwụ afụ onye afụ na-agwọ n'isi gị, enwero nke ga-abịa na mmezu, enwero nke ga-apụta ife. N'ihi na-ebuchiakwazi Ajọ ije niile afụ ma ọgwụ niile a ha na-agwọ n'isi n'isi ezinụlọ ndị a na-eme ya mmaji kwulu mmaji ị na-ekwuzi nke ahụ ị na-ekwu ise na-atụ aka n'ala ọ bịara igbu m gbuo onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ onye ọbụla chere echiche igbu m gbuo ezinụlọ m merụ amara na o nwere ife m mee ya ana m ekwu na o nwero nke ya-abịa na mmezu ọ ma mme n'isi m mana ana m ebuchi ya ka o mee n'isi ya na ezinụlọ mmaji kwulu mmaji ise were ọfọ ya na-ajụ n'ala ikwubi okwu n'ọfịs ebe ị na-arụ ọrụ onye ọbụla na-echere gị ajọ echiche na-ejelu gị ajọ ije ka o mebie ya o mebie ya karakta ka nke nke ego nwa ma ife ị ga-ayọbazi etu afụ onye a si eche na o nweru nke ya bịa na mmezu niile emebisi fa ncha wee nye dikri nọ n'isi ya n'isi ezinụlọ ịkọ ya na-eme na okporo ụzọ ga- okporo ụzọ ga-erubelu gị isi na ije ị ga-abụ ije awele ife ọbụla i tinye aka ya na-aga o nwee pozishọn enye gị ikwubi okwu n'isi ya ikwusizie ife niile ahụ ayịyọ ọbụla ayịyọ nọ ikwu ka ị na-ekwubi ị na-ekwu ị na-esu ọfọ n'ala ikwusizie ife niile ahụ kwusie i wee suo ọfọ gị n'ala i wee sị na ị na-ekwubi okwu na etu anyị si wee kwu ya na etu a ka ọ ya-esi wee dị n'afa chineke ji ike niile n'afa ndị ichie n'afa chi gị n'afa ndị ọdịnala i tuo ya na were ọfọ a tie ya n'ala ugboro ịnọ four market days

ka fa bido ọlụ fa. This is the simple way of ịgọ ọfọ na omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Ọ dị very easy mana ị master ya ọmaka. O nwekwa mistake ọzọ anyị na-eme na-adịrọ mma mana ọ ndị ụka na-emekarị ya. Abụkwa m onye ụka mana o nwee some things m need ka a kọwatụ ya ọfụma ka ị ghọta. o nwenụrọ mbọsị m bịa n'ụlọụka a serve mass, ụkọchukwu na-aka ụka, o kwusie okwu n'elu ọlta. Ọ sị na na na na ọ na-ekwu a- na ọ na-ekwu okwu a n'afa ndị ichie na afa ndị ọdịnala. Ị ma na o kwuo ụdị okwu a n'elu ọlta, ụka agbalie, onye ọbụla anakwuolie. Mana ị ga-abịa n'ọdịnala ebe ị na-ekpe ekpere, ebe ị na-ekwu okwu, ị na-ekwubi okwu. i kwusie okwu ị sị na ị na-ekwu ya n'afa jizọs kraịst bụ onye nwe anyị a sị gị amen o foloro ị chọọ ime ife i mee ya etu o si wee kwesị akwụkwọ nsọ kọwaa ya ọfụma welu nke chukwu nye chukwu welu nke siza nye siza o meanụrọ na ndị na-eme omenala fa na-eme ajọ ife Ọ bụrọkwa na fa dị against Christ. No, na ife e kwesị ime, ihe ọbụla nwere principles, ife ọbụla nwere usoro. Mee ife na usoro etu o si wee kwesị. M wee na-asị ka anyị na-eme ife a, onye ji eziokwu, onye aka ya kwụ ọtọ, ọ ya-adịlị onye ọbụla na mma. Mm? o nwee ajụjụ ị ga-ajụ ị gaa na our comment section ị ga-afụ ya ee phone nọmba anyị dịkwazi n'iru akwụkwọ ị kpọọ ị jụọ ajụjụ o nwee ebe a sị kọwalụ gị a kọwalụ gị ekenekwa m unu jisianụ ike